amen Ah, ndimakumvetsani ndithu mwachidwi mmene mwafotokoza kuti mumayimba gospel ndithu komanso mumafikira madera ena makamaka mumafotokozanazo kuti mumathanso kudzudzula boma mmene zikuchitikira komanso mmene zikukhalira ndipo i think mwayankhulakonso kuti ah, muli ndi nyimbo zimene ndithu muli nazo tatifotokozani bwinobwino penepo kuti zikukhala bwanji Uh, actually tigwiritse ntchito chichewa cha kulangiza Yes. osati kudzudzula okay chabwino eh, chifukwa ndi um, adindo amene timawakonda yes amatitsogolera yes so timapereka malangizo opyolera mu nyimbo Mhm. ndi mwina sitingakwanitse kukafikira Mm, direct yes. kuti apa bwanji mutatere apa bwanji mutatere okay koma kupyolera mu nyimbo zimatha kuwapeza nyimbo zija mwina chabwino ngati zingakwanitse kuwapeza ndipo pamakhala mwina uh, kusinthika Yes. tanena kale kuti nyimbo zimatenga uthenga mm. zikafikira mwina kutheka amatha kusinthika amatha Chabwino. kuyankhulidwanso mwachilendo chabwino mwina kwa anthu amene ndithu akutiwonera sakudziwa kuti mitu yake ya nyimbo zimenezizi ndi iti iti ndithu imene muli nayo Ah, ndi, ndili ndi nyimbo zambiri Yes. panopa nyimbo zimene ndayimba kale Mm, Pazino zimene pa mumalangiza chimene ndinazo. bomazo si nanga mwanena zoti tiyuze chichewa chokuti tilangize Yes. noti kudzudzula ehe Yes. mwandikonza ndithu ndathokoza kuti loko Yes. ndiye timangofuna tidziwe zoti ni nyimbo ziti zimene mumalangiza malinga ndi dziko lathu la malawi mmene kuyendera ya ndinayimbako nyimbo ya xenophobia Yes. imene ndimayimbira anthu akuno kwa mm. south africa yes kunena kuti uh, zimakhala ngati tikuimba foni Yeah. ndikuimbira foni ndikuimbira foni makolo kunyumba chabwino kunena kuti kuno sizili bwino uh, zayambanso za xenophobia chifukwa mm. kunoko xenophobia nde yapweteka anthu ambiri komanso yapha anthu ambiri kwabasi nyimbo imeneyo ndida- ndidayankhulakonso mawu olangiza kumapetopeto kunena kuti tikuthawa kwathu ife kunena kuti kwathu ntchito kulibe yes Eh, nde tikupempha boma kunena kuti tithandizeni kupanga create job opportunities kuti mwina tisamathawe kupita dziko la chilendo nde ndi- ndi nyimbo yonena kuti eh, imene timayina ku- timayitchula kunena kuti loto ya ndi komanso ndili ndi nyimbo imene tikutchula kuti khululuka okay khululukani ndithu akubwera lese ngati kuti mu gospel imene mumafotokoza mo- zotani ndithu uthenga wake umabwera motani actually khululukani tikufunsira kukhulu- chikhululuko pa dziko lathu la Yes, malawi yes. kuti mwina tapatuka pamaso pa mulungu Yeah. tasiya njira ya mulungu talowerera mnjira zathu zimene tikulandira mkwiyo ngati dziko mm. tikulandira mkwiyo uh, zinthu sizikuyenda bwino mutha kuona kunena kuti mmene zikuchitikira chilala chikati chidze mm. kumakhala chilala mvula ikati igwe ikumagwa mvula yamphamvu mm. ndinayankhulapo mawu onena kuti ikati igwe mvula ikumagwa ngati chigumula cha nowa kwabasi ndi kumakhala zivomerezi munyimbomo ndithu nyimbomo mm.
eh, ndinayankhulapo kunena kuti chikati chidzuwanso nacho chiyake mm. ndiye mbewu zikumangopserera Kwabasi. you can agree with me kunena Yeah. kuti ng'amba ikati ichitike ku malawi mbewu chimanga chikumangouma Mm. anthu kumadzala kawiri of which uh, u- miliri ikati ichitike zikumachitika zinthu zonse ndiye mulungu akuyenera ndithu atikhululukire akhululukire chifukwa mwina nkutheka kuti ta- tachimwa mawu mulungu amatiuza kunena kuti eh, tika- tikafika pamaso pace kugonja ndi kuzichepesa pamaso pake amakhululuka adzamva yes ndipo tikanena zoti tilibe uchimo ndi kuti tizinyenga tokha chabwino ndithu asonga ndi dziko tikuyenera ndithu tili pano pa tsamba la oyimba audio malawi tv pamene tili tikucheza ndi uh, pastor kelvin mchacha komanso oyimba wa tsiku la lerolo nde ndimafuna ndithu ndifunse ah, mmene uh, mwafotokoza mwafotokoza mwachidwi ndithu bwinobwino ndipo ndikhulupirira mtundu wa malawi onse umene ukuonerani achita chidwi uh, ndi- funso langa limabwera pakuti kodi kuyimba kwanu mumakhazikika ku uh, ku gospel komanso ku secular kapena ndinu tatifotokozerani bwinobwino penepopo kuti right um, ndine ndine mbusa yes which means ndimayimba za gospel Mhm. Uh, mmene ndayimba kunena kuti timayimba nyimbo zolangiza kuli nyimbo imodzi imene ndimayitcha kunena kuti loto Mm. nyimbo ya loto ndidayankhulapo zonena kuti nebukadinezara um, inali mfumu imene inali ndi maloto yes imene idasankha mwa kufuna kunena kuti isalemekeze zimene idalota Yes. ngakhale idauzidwa kunena kuti gwero la maloto awa ndi zidatengera azitumiki a mulungu kupita kukamuuza kunena kuti loto limene walotali zimene zichitike ndi izi izi izi koma adasankha kunyalanyaza Yes. which means azitumiki a mulungu tili nayo mphamvu yakudzudzula pamene tikuona kunena kuti dziko Sipali bwino. sipali bwino tiyankhule tisakhale chete chifukwa tikakhala chete ife ndi kuti mkwiyo wa mulungu udzakhala pa ife ngati sitidzudzula Yes. ngati sitilankhula you see so um, pamene tikuyankhulanso um, kupyolera mu nyimbo mwina kupempha kuti zinthu zina zilongosoke Mm. it doesn't mean kunena kuti tachoka pamaso pa mulungu kuti Chabwino. tikwi- titasiya kuimba gospel Yes. no it's part of gospel Okay. because if you are preaching kuwauza ena kunena kuti ichi nchoipa Mm. that's gospel Okay. kumuuza munthu kunena kuti uwu ndi uhule it's, Mm. it's gospel also Yes. so it's all about gospel we Mm. sing uh, things zimene zibweretse umodzi zimene zibweretse ufumu wa mulungu zimene zi, zingapangise kunena kuti dziko liyende bwino chabwino yes uh, kufotokoza kwanu ndithu uh, kukuperekesa anthu chidwi kumvera komanso kukuonerani kusonyeza kunena zoti muli ndi uh, ma, ma ideas ochuluka pa nkhani ya mayimbidwe komanso ingakhale ku nkhani ya kulalikira so um, Ndimangofuna mutigawireko zolemetsa zimene ndithu mmakumana nazo mu nkhani ya utumiki wanu. Ndi zinthu zitizo zimene ndithu zimakhala ngati kuti uh, like ma challenges amene mmakumana nawo. amen Yes. Ah, buku la mateyu limafotokoza kunena kuti ndikukutuma iwe pakati pa mimbulu Yes. there, there are a lot of challenges mu kutumikira mulungu Mm. tikabwera kumbali ya nyimbo zenizenizi kuti ukwanitse kuti uyimbe nyimbo ndinazo nyimbo zambiri mm. if, if I may say ndinazo nyimbo zambiri zimene ndapanga compose nditha kunena pano kuti mwina almost 50 something yeah. songs zimene ndisanazi mm. tulutse sindinajambule kale koma kuti ukhale ndi access yonena kuti ufike ukajambule nyimbo zija is a challenge itself ndalama palibe mm. eh, okuthandizira kuti mwina mwake okulimbikitsa mwina nthawi zina amakhala kuti ndi ovuta yeah so ndi ma challenges ochuluka tikabweranso ku moyo wauzimu ti- ah, mini ku ministry ndi zochulukanso zimene timakumana nazo mmene mujamo chifukwa timakhala kuti tikutumikira kwa anthu amene eh, mwina sadakhonzeke kuti Yes. tiatumikire ukamulalikire munthu amene sadakhonzeke kuti umulalikire Yeah. komano baibulo limati kuti tikukutumani pakati pa mimbulu Eh, mupite pakati pa mimbulu iweyo ngati nkhosa upite pakati pa mimbulu ndiye mimbulu imadya nkhosa Yes. utha kukadyedwa chifukwa chonena kuti ukatumikira so it's a challenge itself Amen. uh, ministry is a challenge uh, kuyimbanso is- i- zili ndi challenge yakenso ma challenges ake ochuluka ndi amene ndikunena kuti kawiri kawiri ndalama ndi zimene zimakhala zovuta kwenikweni kwa ma, ma upcoming artist ah, oyimba amene mwina tikuyamba kumene tifuna Yes. kupanga maina Mm. zimakhala zo- Mm. zimalekana ndi anthu onena kuti mwina ndodziwika kale Mm. nkale ya komano i believe you know kuti through this zimene mukuchitazi program iyi little by little anthu akamamverako nyimbo zathuzi Mm. alimbikitsika Yes. mwina atha kukhala ndi kadzanja konena kuti no tiathandizire Mm. ndi ntchito ya mulungu Yes. Eh, tikutumikira pakuyimba tikupitirira ndithu mpulogalamu ino ya tsamba loyimba pa audio malawi tv pamene ndithu tikupitirira kucheza ndithu komanso kudziwa zochuluka ah pastor ndimangofuna ndipherepo mphongo komanso mwina mundiuze ah, ndikukhulupirira kuti muli pabanja mmene ndithu mwayankhulira kuti ndinu mbusa kwenikweni ndimafuna mufotokoze bwinobwino matchalenji amene mmakumana nawo komanso mwina mmene mumazigawira pa nkhani ya banja kuyimba ubusa mumazigawa motani kwenikweni Ah, zikomo kwambiri ndithokoze zikomo ndili pa banja munthu ne yes ya ndimayamika ambuye kunena kuti anandipatsa mkazi yes uh, she's at home my beautiful wife wherever she is I- Yes. i believe kuti she's watching ndimakukondani mama ambuye azikudalitsani amen um, i'm blessed to have you um, zinthuzi kuzigawa kwache zimatengeranso kunena kuti mkazi wandipatsa mpata kuti yes yeah chifukwa ndimachitanso kufunsanso chilolezo kuti mama nthawi iyi ndifuna ndipite ku studio Mm. ya uh, ndi mkazinso amene uh, amandithandiziranso kwambiri ah, ma voices bwanji apa mukachite moteremu apapa i think mutatere kusonyeza kuti si inu okutha zonse magawo ena ndithu mumathandizidwa chifukwa cha mama kunyumba ya uh, nyimbo nyimbo ndi chinthu chi- chachikulu kwambiri Mhm. kuti chikafika ponena kuti chituluke gulu kwa anthu Mm. usagwiritse ntchito nzeru zako zokha Mhm. if you compose it patsa anthu ena kuti ayimvere akayimvera uh, kukuyamikira akuyamikire Mm. komanso pofuna kukonza kukonza yes zinthu chinthu chikamatuluka gulu kwa anthu chimakhala kuna kuti Perfect. That's powerful, yeah? Usa- usachipange kunena kuti ndifuna ndipite ndekha ndekha ndekha ah, ah. Ndithe, So, ndithe, ndithe. zimatengera kunena kuti winanso akuthandizire Yes. ngakhale mabackings sindingayimbe mabackings onse ndekha zikufunikira kuti wina abwere nde am blessed kuti mkazi wanga she's also a worshiper amatha kuyimba Amen, amen.
ti- tikhala tikulowa mu studio Yes. akandichita back nyimbo zina so am blessed on that, on that side uh, ndiye kuzisiyanisa kwake ndimazisiyanisa chifukwa ndimapereka nthawi kuna kuti nthawi ndilemekeze banja yes nthawi ndipange eh, za nyimbo nthawi ndipange za kuchechi ya sinanga omvera akhoza kumangoona ngati kuti mumangopanga mumapanga focus chinthu chimodzi kuti ah, tikaona pasanjaja akhala paguwa akulalikira komanso akuimba kumapita mmastudio ndoti amakhala zimenezizi nde ah, kukufunsani kwake kunali kuona zoti anthuwa adziwe kuti kodi mumazigawa motani ya ndi funso labwino Mm. kuzigawa kwake ndimadziwa Mm. kunena kuti nthawi iyi ndi special time kapena kuti ndi nthawi imene ndili free Yes. nyimbo ndimazipanga nthawi imene ndili free chifukwa ndimayimba Okay. ndimagwira ntchito Mm. ndili ndi banja Mm. ndimatumikira nde ndi zinthu four Zosangalatsa kwa basi munthu mmodzi. zi- zilipo zinthu four zimene ndimazichita zimene Yes. zimafunikira kunena kuti ndigawe bwinobwino nthawi chifukwa ndikalimbikira chinthu chimodzi ndikuti chinacho chiwonongeke yes koma kwambiri ndimatsogoza kwambiri ntchito imene mulungu anandiyitanira kuti nditumikire anthu amene ndili nawo pafupi amene mulungu andipatsa ndi nthawi imene amandipatsanso nyimbo chifukwa nyimbo zi- zi- revelations zimakhala mavumbulutso Yes. akakuvumbulutsira mulungu ndiye kuti akukuuza kuna kuti tumikiranso wina wake amene ali kumala yes yeah. ya I- I'm telling you kunena kuti ndimalandira maumboni ochuluka ena anamvera nyimbo zanga inenso ndisakudziwa ah, ndamvera nyimbo zanu kwakuti kwakuti mamasulidwe ndithu anakhalapo Z- eh, maumboni ali nawo alimbikitsika Yes. china chake chawachitikira pa moyo wawo. Chabwino. so yeah so nthawi iyi ndimayigawa bwinobwino ndimadziwa kuna kuti nthawi iyi ndiyonena kuti ndipange za nyimbo nthawi iyi ndipange za za chechi nthawi iyi ndipange za banja nthawi iyi ndiya ntchito pastor kelvin chacha mukupereka ndithu chidwi ingakhale kwa ine komanso kwa anthu amene ndithu akumvera ndinacho chikhulupiriro ndimangofuna ndifunse kugawo lino mukutikonzera zotani uh, ku uh, luso limene muli nalo Ah, zikomo kwambiri Eh, zochuluka zimene ndili nazo Yes. zimene mulungu wandichita equip kuna kuti nditumikire Mm. kupyolera mmayimbidwe Mhm. ndili ndi nyimbo zochuluka zimene ndifuna kuti ndizituluse Yes. monga ndinanena kuna kuti ndikukonza kuna kuti ndijambule mavideos nyimbo zimene ndajambula ma audios so chaka chino mulungu akandikomera mtima titulusa

mosakutayitsani nthawi timafuna mupereke chilimbikiso kwa anthu ndithu amene akuonerani mu nthawi ngati inoyo uh, kwa anthu ndithu amene ali uh, ofuna kuyimba komanso ena ali momo ndithu ngoyimba ena akungozipenekera ndithu kuti mwina nkutheka azakhala oyimba pasogolo mm. chilimbikiso chanu kwa anthu ngati amenewa chingakhale chotani ndifuna ndiyankhule nawe mbale amene uli ndi mayitanidwe Mm. Ah, Bible inayankhula mawu aku buku la joel chapter number 2 verse number 28 kunena kuti ah, in the last days I shall